Chaputala 19, Nefai anapanga magome kuchokera ku miyala ya Ore ndi kulembapo mbiri ya anthu a mtundu wake. Iye ananenera zoti Mwana wa Mulungu wa Israeli adzabwera pakadzatha zaka mazana asanu ndi limodzi kuchoka m'chaka chimene Lehi anachoka mu Yerusalemu. Nefai ananeneranso zoti Mwana wa Mulunguyo adzakumana ndi masautso ndi kukhomedwa pamtanda, ndi kuti Ayuda adzanyozedwa ndi kubalalitsidwa mpaka nthawi ya kumapeto, pamene adzabwereranso kwa Ambuye. Izi zinachitika pakati pa zaka za 588 kukafika 570 B.C. Yesu Khristu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo Ambuye anandilamulira ine kuti ndipange magome a miyala kuchokera ku miyala ya ore, kuti ndilembepo mbiri ya anthu a mtundu wanga. Ndipo pa magome amene ndinapangawo ndinalembapo mbiri ya bambo anga, mayendedwe athu m'chipululu komanso mauneneri osiyanasiyana odzera kwa bambo anga kuphatikiziraponso mauneneri a ine mwini analembedwanso pomwepo. Vesi 2, Koma m'mene ndimapanga magomewo sindinadziwe zoti Ambuye adzandilamuliranso kuti ndilembe pa magomewa mbiri ya bambo anga. komanso mndandanda wa makolo awo, komanso zonse zomwe ife tinakhala tikudutsamo mchipululu, inde, zinalembedwanso pa magome oyambirira amene ndawatchulawa. Choncho zinthu zomwe zinachitika ndisanapange magomewa zinali zoona, makamaka zimene ndinazilemba pa magome oyambirira. Vesi 3. Ndipo nditapanga magomewo motsatira malamulo, ine, Nefai, ndinalandira chilamulo kuti utumiki ndi mauneneri ndi mbali zina zomwe zinali zachindunji ndi zofunika kwambiri, kuti zonsezo zilembedwe pa magome awa, ndiponso kuti zinthu zonsezo zikalembedwa zisungike. kuti adzakhale malangizo kwa anthu a mtundu wanga amene adzalandire dziko la malonjezano komanso kuti zikasungikire pa nzeru za chidziwitso zodziwika ndi Ambuye mwini. Vesi 4, Chotero ine Nefai ndinalemberanso mbiri pa magome ena, mbiri imene imakamba za ndondomeko kapena kuti malongosoledwe a zinkhondo, mbiri za nkhondo, maudani komanso kuwonongeka kwa anthu a mtundu wanga. Izi ndinalembera ndi kuwalamulira anthu a mtundu wanga zimene akuyenera kudzachita nditamwalira, ndi kuti magomewo adzakhale opatsirana kuchoka ku m'badwo wina kufika ku m'badwo winanso. kapena kuti kuchoka kwa mneneri wina kupita kwa winanso, kufikira Ambuye atatilamuliranso. Vesi 5, Koma za ndondomeko imene ndinapangira magome aja ndidzailongosolabe kutsogoloko. Ndipo tsopano ndipitiriza kaye ndi zimene ndazinena. ndipo ndidzipanga kuti zonse zomwe zili zopatulika zisungikire chidziwitso cha anthu a mtundu wanga. Vesi 6, Ndipo ine sindinathe kulemba chilichonse pa magomepo koma chokhachokha chimene ndinachiona kuti chinali chopatulika, ndipo ngati ndingalakwitse, ngakhalenso makolo athu analakwitsa, komabe, Sikuti ndingadzikhululukire ine chifukwa choti anthu ena analakwitsa m'mbuyomo, koma chifukwa choti inenso ndine wa zofooka malinga ndi chibadwa cha umunthu. Vesi 7, Pali zinthu zina zimene kwa anthu ena zimatengedwa kukhala zopambana kuthupi angakhale kuuzimu, koma kwa ena ndi chabe ndi zopanda pake. Inde. angakhale zokhudza Mulungu wa Israeli komanso Mlengi, kwa ena ndi zinthu zachabechabe, zosasamalika, ndi zakumapazi. Mwa njira ina, saziwerengera nkomwe, angakhalenso kufuna kumvetsera ku mawu a malangizo ake. Vesi 8, Koma taonani, akudza msanga, malingana ndi mawu a mngelo. Pakatha zaka mazana asanu ndi limodzi kuchokera m'chaka chimene bambo anga anachoka mu Yerusalemu, vesi 9, koma chifukwa cha uchimo anthu adzamuona iye monga munthu wamba ndi wopanda pake, ndipo adzamukwapula ndi kumuzunza, koma iye adzapirira zonsezo. Inde, adzamulavulira, koma adzapirira zonsezo kamba ka chikondi chimene iye ali nacho. ndi chipiriro cha pa ana a anthu, vesi 10, Koma Mulungu wa makolo athu, amene anawatulutsa kuchoka m'dziko la Aigupto, kuchoka mu ukapolo, nawasamalira m'chipululu, Iye, inde, ndi Mulungu wa Abrahamu, ndi Mulungu wa Isaki, ndi Mulungu wa Yakobo, nadzipereka yekha malingana ndi mawu a mngelo, ngati munthu m'manja mwa anthu ochimwa, kuti akakwezedwe malinga ndi mawu a Zenoki, ndi kuti akapachikidwe malingana ndi mawu a Neumu, ndi kuti akaikidwe m'manda malinga ndi mawu a Zenosi, amene ananenera zokhudza masiku atatu a mdima. amene chinali chiwonetsero cha imfa yake chipatsidwe kwa odzakhala m'zisumbu za panyanja, makamaka kupatsidwa kwa a nyumba ya Israeli. Vesi 11, Popeza mneneri anati, Ambuye Mulungu ndithu adzayendera onse a nyumba ya Israeli pa tsikulo, ena ndi mawu ake, chifukwa cha chiyero chawo. adzadzukira ku chisangalalo ndi chipulumutso, koma kwa ena kukumana kugunda ndi mphezi za mphamvu yake ndi ukali, ndi moto ndi utsi, ndi mpweya wotentha komanso wa mdima, ndi kung'ambika kwa nthaka ndi mapiri, zimene zidzanyamulidwa kupita mu mlengalenga. Vesi 12. Ndipo zinthu zonsezi zidzakwaniritsidwa ndithu, atero mneneri Zenosi, ndi miyala ya padziko idzasweka, ndi chifukwa cha phokoso padziko maufumu ambiri a mu zisi, kapena kuti zisumbu za panyanja, adzavutika pa kubwera kwa Mzimu wa Mulungu, ndipo adzakuwa nanena. chilengedwe cha Mulungu chikuonongeka anthuni, vesi 13, ndi kwa amene ali mu Yerusalemu, atero mneneri, adzakanthidwa onsewo, chifukwa anapachika Mwana wa Mulungu wa Israeli, natembenuzira mitima yawo ku za dziko, kukana zazikulu ndi zozizwa zimene iye anawaonetsa, komanso mphamvu ndi ulemerero wa Mulungu wa Israeli. Vesi 14, Chifukwa choti iwo anapotoza mitima ya iwo eni dala, atero mneneri, ndi kunyazitsa Woyera wa Israeli, adzakhala osalidwa ndi oyendayenda m'thupi, nadzakanthidwa, nadzakhala onyozeka ndi kudedwa pakati pa maiko onse. Vesi 15, Ndipo likadzafika tsikulo, atero mneneri, kuti ngati sapitiriza mwano koma kutembenuziranso mitima yawo kwa Woyera wa Israeli, Iye adzakumbukira mapangano ake amene anapangana ndi makolo awo. Vesi 16, Inde, Iye adzakumbukira zisumbu za pa nyanja, inde, ndi anthu onse amene ali a nyumba ya Israeli. Ine ndidzawasonkhanitsa pamodzi, atero Ambuye. malingana ndi mawu a mneneri Zenosi, kuchoka ku ngodya zinayi za dziko. Vesi 17, Inde, dziko lonse lapansi lidzaona chipulumutso cha Ambuye, atero mneneri. Dziko lililonse, mtundu, lilime, ndi anthu adzadalitsidwa. Vesi 18, Ndipo ine, Nefai. ndalembera zinthu zonse izi kwa anthu a mtundu wanga, kuti mwina ndingawakope iwo kuti akumbukire Ambuye, Mombolo wawo. Vesi 19, Chotero ndikulankhula kwa anthu onse a nyumba ya Israeli, kuti ngati nkotheka akhale nazo zinthu izi. vesi 20, ndipo taonani mzimu ukugwira ntchito mkati mwanga, ndipo undisautsa ine, moti ndilibe mphamvu molumikiza mafupa anga, chifukwa cha amene ali mu Yerusalemu. Ambuye akanati asakhale ndi chifundo kundionetsera ine zokhudzana ndi iwo? ngakhale mmene anachitira ndi aneneri akale, inenso ndikanawonongeka. Vesi 21, Koma ndithudi iye anaonetsera kwa aneneri akalewo zinthu zonse zokhudza iwo, ndi kuwaonetseranso ambiri za ife. Choncho ndi koyenera kuti tidziwe za iwo popeza zinalembedwa pa magome amkuwa. Vesi 22, Tsopano ine, Nefai, ndinaphunzitsa azibale anga zinthu zonsezi, ndi kuwawerengeranso zinthu zinanso zambiri zomwe zinakalidwa pa magome a mkuwawo, kuti akadziwe zokhudza ntchito za Ambuye ku maiko ena, pakati pa anthu akale. Vesi 23. Ndipo ine ndinawawerengera zinthu zambiri zomwe zinalembedwa mmabuku a Mose, kuti mwina ndingawakope iwo, kuti akhulupirire mwa Ambuye Mombolo wawo. Ine ndinawawerengeranso zolembera za mneneri Yesaya, popeza ndimawayerekezanso mawu onse oyera ndi ife, kuti likhale phindu ku maphunziro athu. Vesi 24, Choncho ine ndinalankhula kwa iwo kuti, Imvani inu mawu a mneneri, inu amene muli mbewu yotsala ya mtundu wa Israeli, nthambi yomwe inadulidwa ku mtengo wake. Mvetserani ku mawu a mneneri, amene analembedwera ku mtundu wonse wa Israeli ndi kuwayerekezera iwo kwa inu. kuti mukakhale nacho chiyembekezo, ngakhalenso ndi azibale anu kumene munachotsedwa, popeza ndi chifukwa chachikulu ichi mauwa mneneri adalemba.